ka anyị tụnegodu na ife a ka anyị tụnegodu na ife a nụnwa ka anyị tụnegodu na ya ụmụ nwoke be anyị bịa gwa m sị m hmm, si na na ya na nwaanyị obodo ye na nna asị ee na nwaanyị obodo na-erikpọsịrị fa ego nkewa nkewa nkewa nkewa na nwaanyị obodo nke na ya na ya naabọ na-eke ụgwọ ụnọ ya eke wee sị ya unu eke ụgwọ ụnọ eke ọ sị m ee m sị a na ọ dịrọkwa mma m sị a na ọ dịrọkwa mma ọ dịrọkwa mma so i dese nwaanyị n'ụnọ na gị na ya na-echi ya ego ụgwọ ụnọ and emesikwa ị na-esekwa ibon gị ị na-achọkwa ka gị na ya naabọ na-eke ụgwọ ụnọ ọ bịakwa na-egote nri ọ dịrọkwa mma ọ bụrọkwa mma so ọ bụrụ nwaanyị be anyị ka ị kpọgotere obodo a ị pụta i chewe ka gị na ya naabọ so na-akwụ ụgwọ ụnọ ọ dịrọkwa mma mana ị na-ala nwaanyị obodo a ị lasịa ya o sorokwa ị kwụọ ụgwọ ụnọ ee soro i gokwa nri ọ dịrọkwa mma ọ sị m ee na yanwa na-achọ ka na yanwa na-achọ ka ọ laba ya ka yanwa bụ nke nwaanyị na-abịa enyebe ya nsogbu na yanwa bụ nke nwoke kwetara ọla ala nwaanyị nwaanyị dịtị na-ebute okwu n'ụnọ na ụkwụ na ọbịa na ọlịa nakwa ya nwa bịa chọrọ ọlịla na ya nwa chọgodo ọ na nke nwaanyị sị na ọ chọrọ ọlịla na ya ya alapịa fa alala ụla na ya nwa na-abịa edisturb ya ka fa laa ka fa laa sị m mmeche nọ anyị nwa ya ga asị ee ị bịara just na-ala m nnọọ mụ nwa na-esokwara ị na-akwụ ụgwọ ụnọ na ndị be anyị ụmụ nwaanyị be anyị na-agbakọ ọlịla anụnwa na ihe ụmụ nwaanyị obodo nwere ihe ike eji fa- fa ji ike a wee kpọrọ na ike fa na-eji eche ọjị na ụmụ nwaanyị na-aghọta ya otu a ee ị na- iri nwaanyị i dese n'ụnọ ị na-ese ebon gị ị bịakwazi sịkwa ya soro ị kwụọ ụgwọ ụnọ na ọ dịrọkwa mma in as much as na mụnwa na-echekwa n'ọfọ against them ka m na-akọ na akara mgbasa ozi mana m achọrọ akụkọ fa akụkọ fa niile bụ akọ nwụrụ anwụ nna m akọ- aka- akagbu fa akagbu adị m asupport fa but na nke ime na imetelie atịs ọ nwaanyị dese n'ụnọ nwaanyị na-amụrụ gị nwa nke ka esisi a ọsọfụka o sokwara ị kwụọ ụgwọ ụnọ ekwa ọ sị m ee ma ekwuzina ihe a na-ekwu nkewa nkewa so na ọ bụzi ya na nchụ na ọ bụzi ya na onye nwaanyị na-akwụzi ụgwọ ụnọ mesie everything emesịkwa wo ndụ ọ chụpụkwana ya n'ụnọ nkụ ọ na mama na faya eme nwunye sị m na yanwa jee nọ nke nwaanyị wee ji akwụkwọ obodo eje lentite ụnọ lentitewa bachelor flat then lentite yena um, lentite nya lentite yena go uh, tv o fridge o gbogbotigboti na nke nwaanyị gosi na yanwa nwe wo o weta maybe aka ebua nke nwaanyị eweta aka ebua na ise yanwa eweta aka ebua na ise nke nwaanyị eweta aka ebua ha kwụọ ụgwọ ụnọ then n'izizi bụ na ya nwa na-eri n'aka be anyị nọ ọ pụ o jego nri be anyị rie but nke ọ bụla o sikọba onye na-agwa m na ka ndị obodo si esi nri na ọ na-eji ma shuga esiri ya nri na ọ bịa ọ just mesara ya test ya onye fụ ya o lie ọ rapụ ya sị m ee na m amara na nwa- na na mbọ amụ ya ji wee gwụ ya ike na na nke nwaanyị eje ya asị ya ya si n'ụlọ pụọlụ ya ma ma achọ ka o were ego eje kwụọ ụgwọ ụnọ na ọ nwaanyị ji ego mee deposit were ego kwụọ ụgwọ fa kwụọ ụgwọ ụnọ izizi mana nke nke nwaanyị ego dị na deposit nwee property ka ọ ya bụ ọsọ si ụbọchị o julie isi sị ya na ya achọzi because na na ife fa na-eme bụ na fa lagide lagide lagide amụ ya gwụrụ anị ya ike ọ gwa gị na ya na ya achọzi gị si n'ụlọ apụa ka ya nwe wee nwee ike wee sechara akpa ya wee si n'ụlọ pụọ ya na ife o ji wee mee ya na ya chọrọ nke ijepụ ka anyị nwe were gị ego full deposit were gị ego property o gosizie property emesizie nwaanyị asị ya pụọ n'ụlọ adị ọsọ ịpụọ ịpụọ o nwe ife ekwutere ya nsị ya ee so uche ịdịchi ya na nke a ọ sị m ee na uche ịdịzi ya nsị ya ngwa na ebe uche ị na-adịzi ọzọ kịta bụ anaba ya na ije mụọ ịfụlọyị edu ibu a wee dutefu wee bịakwute yi ị mụọlụ ya ofu ị na-achọkwa ka ị mụkwasakwa ọzọ ị na-asị m en ị chọrọ ịmụ nwa nwaanyị anaba ya alụzi ka o ji wee kedo yi ka ịma nke a ịma nke ọzọ ya kwa ị fụrụ ee na ịgbanalị nke a na ọ bụrụ ego i ka e ji wee kwụọ deposit ụbọsị ahụ na o ji si pụọ n'ụlọ ị pụọ n'ụlọ kedu maka anaba ya ọ na-amụrụ gị kedu maka anaba ayara ọ na-amụrụ gị ewu ọfịa kedu maka anaba ayara ọ na-amụrụ gị uche nke gbakọzịa ị na-eme na ọmacha ncha ọmacha ncha kee maka anaba ayịrọ na-amụrụ gị ekwa ihe di ewee na ihe di ewee na o ịmachali na emesie na ọ ya na ha megide na onwe mgbe gị nwa ya eju ha na ya agbụ ha na asị na nwoke nwoke na-agbụ fa ka na ịgbụla anya ya gị na ya akọchaghị akọ ijebe ọ sị si n'ụlọ ya pụọ so ịmachi ya wee jee mụọ anaba ayịrọ ife onye isi ya nara arụ ọrụ